asalamu alekum waramatulayi taala wabarakatu maliyɛn ka bɔ ka aw fo ka waleɲumandɔn ka aw fo ni kisi foli ye ka aw fo ni danbe foli ye ka aw fo ni hɔrɔnya foli ye o de ye salamu alekum waramatulayi taala wabarakatu maliyɛn aw n'a balimakɛ n'a dɔgɔkɛ n'a denkɛ sarafo makan saba mɔden tanti jara denkɛ anw de bɛ ɲɔgɔn bolo maliyɛn kɔnɔjugu kasira anw dala bi sɔgɔmada in na tuguni jokala kɔnɔ kasira anw dala bi sɔgɔmada in na tuguni gingin kɔnɔ kasira anw dala bi sɔgɔmada in na tuguni kɔnɔ min n'a kasira ko terejuguya bangela kɔnɔ min n'a kasira bolojugu b'a yira o kɔnɔ kasira tuguni dɛ an balimakɛ an jɔɲɔgɔnkɛ an terikɛ isa sangare ɛmsɛnki isa sangare kamalen min y'a ni di faso jɔli ma kamalen min ko ko faso ka jɔ tiɲɛ kan a ka jɔ hɔrɔnya kan a ka yɛlɛma tiɲɛ kan bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ o isa sangare taara da ɛ isa i da an bɛ dugawu k'i ye ala ka kaburu nɔɔrɔ i ye dali min daminɛtɔla filɛ ala k'o nɔgɔya i ye isa bɔgɔ min bɛna da i kan ala k'o bɔgɔ k'i ma nɔɔrɔ ye i bɛna bɔgɔ min i bɛna da bɔgɔ min kan ala k'o bɔgɔ fana k'i ma nɔɔrɔ ye i bɛna da dibi min na ala k'o kaburu dibi ala k'i k'i ma nɔɔrɔ ye isa saya ye nin de ye don o don maa ta maa ta a ta tamo ta isa i sigila dɔ ka kɛnɛ kan wa bi dɔ bɛna taa sigi i yɛrɛ ka kɛnɛ kan dɛ isa wa anw min bɛna taa sigi i ka kɛnɛ kan dɔ fana bɛna sigi anw yɛrɛ ka kɛnɛ kan dɛ isa saya filɛ dɛ sɛgɛn min e min y'isa bɔ i dabolo kan e min isa ma sɔn k'i danbe feere nafolo ye e isa min ma sɔn k'i faso feere nafolo ye e min isa ma sɔn k'i jɛɲɔgɔnw feere nafolo ye e isa ma min isa min ma sɔn k'i jɔɲɔgɔnw janfa walayi isa ɛmsɛnki bɛɛ lajɛlen ko ko ka dugawu k'i ye ɛmsɛnki tɔnden kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen maliden kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ko ko ka dugawu k'i ye isa ee bana bagala yɛrɛ ma saya bɛ kɛ bana bagala yɛrɛ ma sara saya bɛ kɛ isa ɛmsɛnki kanu mɔgɔw ɛmsɛnki tɔnden bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ nin kamalen in ye nin kamalen in kun sɔnna ka ɛmsɛnki zenɛsi kala ɲɔgɔn na nin kamalen in kun sɔnna ka ɛmsɛnki zenɛsi k'u don ɲɔgɔn na nka bana nana kɛ don min na bilahi nin kamalen in ye ɛmsɛnki maaw dɔw wele zenɛsi maa dɔw wele bilahi u m'a ka apɛli ta e ye isa nka maa nɔ t'i teri ye walayi fantanya tɛ maa si teri ye isa walayi fantanya tɛ maa si teri ye isa e kun b'a ye o y'an ka waritigiw anw ka faamaw u b'u taama ka don avion kɔnɔ ka taa faransi furakɛli la walima ka taa erɔpu furakɛli la isa i b'a ye n'u bɛ segin u b'u don sukɛsu kɔnɔ k'u bila ka na d'anw ma wa isa n bɛ fɛn ka min fɔ saya walayi setigiya t'a bali wa fantanya yɛrɛ t'a bali n balimaw nin ɲɔgɔnna joli joli de bɛ emisɛn kɔnɔ nin maa joli joli de bɛ emisɛn kɔnɔ minnu banana emisɛn kɛlɛ la minnu ni tora emisɛn kɛlɛ la minnu ni tora k'an to kɛlɛ la yali emisɛn man k'i janto ninnu ka tɔndenw na wa emisɛn man k'i janto ninnu ka dudenw na wa emisɛn man k'i janto ninnu kɔmɔgɔw la wa bilahi an ka victime dɔw ni nɛgɛ balle nɛgɛ de bɛ ka yaala an ka victime dɔw bɛ yen olu kan ka évacué de bilahi ka taa furakɛ bi maa dɔw bɛ na emisɛn ye san kan ka sɔrɔ emisɛn mɔgɔw ye yɔrɔ dɔ ɲini ka d'olu ma karisa a ye n'a dahirimɛ ɲini yan walahi emisɛn mɔgɔw m'o kɛ dɛ walahi a mɔgɔ dɔw m'o kɛ dɛ nka u ko mun de ko ya nafsi k'olu yɛrɛ kun nkalonbatigɛ namara yuruguyurugu n terikɛ don dɔ la saya bɛ yen dɛ don dɔ la i filɛ ka cɛ min ka saya lase maaninfin ma bi don dɔ la o saya kelen bɛna e yɛrɛ fana ta i bolo ma saya kɔrɔnin saya min ma to denmisɛnnin na saya min tɛna to maakɔrɔba la saya min tɛna to fɛntigi la saya min tɛna to fɛntan na saya min tɛna to funuseere la saya min tɛna to bakilu la saya min tɛna to dawulatigi la wa saya min yɛrɛ t'a to dawulatan na o saya kɔrɔnin nan'i jɔ tuguni dɛ yali an tɛ hɛrɛ ta ka se ɲɔgɔn ma wa an ka ɲɔgɔn mankutu cɛn dabila yali an t'a lajɛ an ye faso kɛlɛ daminɛ tiɲɛ kan hɔrɔnya kan danbe kan an kana sɔn ka an danbe feere fɛn fitinin ye an kana sɔn k'an faso feere fɛn fitinin ye an kana sɔrɔ k'an faso buruja fɛnnin fisini ye an kana sɔrɔ k'an faso lagosi fɛnnin fisini ye ɛ maliyɛnw isa ɲɔgɔnna joli joli de binnen filɛ emisɛn kɔnɔ a ɲɔgɔnna joli joli de bananen filɛ emisɛn kɔnɔ bi n'olu bɛ n'olu banana emisɛn ka kɛlɛ la ne anw de y'u wele ka b'u ka so k'u ka na an ka faso kɛlɛ kɛ anw de y'u wele ka b'u ka so k'u ka na an ka yɛlɛma kɛlɛ kɛ anw y'u wele ka b'u ka so ko faso kɛlɛ k'a bɛ daminɛ i yɛrɛ kun de la maa i kana wara kun di maa ma ka t'i b'u ka ku yan fan fɛ ninnu bɔra ka wara kun minɛ olu joginna ee aw ko k'a b'a kɔ don olu la ee n badenw faso filɛ dɛ faamaw ko k'olu tɛ maloya ka nkalon tigɛ u kɔmɔgɔw ye tuguni kɔmaaw ko k'olu mako t'u danbe la olu mako t'u ka yɛrɛwoloya la olu mako t'u ka hɔrɔnya la olu mako t'u ka fasojɔ la k'olu mako tɛ papaga la k'olu ka bi ta sɔrɔ ko k'a dun k'a ni faso feerela Ah, poyi. Poyi kan poyi. Ko de ko co de gari ma jɔ ko co belebele cɛw bɛ ɲɔgɔn ye o de la ko ni musow ka bangew kɛra kelen ye bilahi musow ka muɲucogo n'o olu bɔra ɲɔgɔn muɲu na furu kɔnɔ n'o bɔra ɲɔgɔn ma walayi denw tɛ kelen denw tɛ kɛ kelen ye fantankɛnin i muɲu ka fantanya kan bolokolon i muɲu ka fantanya kan minnu gɛnna ka b'u ka so kɔnɔ a y'a muɲu a ka sentanya kan bilayi sentanya de y'a to a kɛra aw la ka aw kɛ ɲamankanmɔgɔ ye ka sɔrɔ aw tɛ ɲamankanmɔgɔ ye dɛ ka aw kɛ kare kɔnɔmɔgɔ ye ka sɔrɔ aw tɛ kare kɔnɔmɔgɔ ye dɛ ka aw kɛ bolodenkɛ taamaseere ye k'a sɔrɔ a t'o ye dɛ a y'a ka wari ɲini a danbe ani hɔrɔnya ani tiɲɛ kan ka bugusonin dɔ jɔ k'a bɛ taa a ka denbaya kun dogo bi nana k'aw ka k'o ci nka bi a ko bɛ cogo di e faso ni hakɛ faso ni joli faso ni koto kɔnɔna ta ko o faso ko jɔnni b'o faso dɛmɛ ni ala subahana wa ala taala tɛ o dɛmɛ ne tɛ ala kɔnɔ sabu hakɛ bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dɛmɛ tɛ yen an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na wa ala ye se min kɛ e ye fantannin ka fantankɛ ye bi e ko faamakɛ dɔ ka n'o minɛ e la anw ka victimes olu ka wari wari min dira olu ma ko k'olu dɛmɛ k'olu ye bali min ta ko k'u dɛmɛ u joginni min kɛra kɛlɛ la ko k'u dɛmɛ maa dɔw bɛ t'o wariw tigɛ k'o dun maa min b'a to su la maa min b'a to banabaatɔ la yala o b'a to kɛnɛma kɛnɛma na wa yala o b'a to ɲɛnama na wa yala n'o ye faso wari sɔrɔ maa kan k'o yira yala maa kan k'o yira ni kinibolo ye wa a y'a yira ala la bilahi masa min tɛ layidu cɛn fiyewu a y'a yira o masa la masa min tɛ janfa kɛ fiyewu a y'a yira o masa la walayi don min na ala ye don min wele ko yawma tubila sarayiru k'o don na gundo dogolen bɛna bange a ko yawma tubila sarayiru k'o don na gundo dogolen bɛna bange faama la min ko waati wala n'a sera k'i ka dɔn k'a fɔ o don dɛmɛba ti foyi t'i ye waati se yɛrɛ tɛ e yɛrɛ ye ni ala subahana wa taala tɛ witimu a ye ko in di ala ma o san joli joli tɛmɛna ka sɔrɔ aw kun balolen don aw ka kɛnɛ nka ninnu nana anw wele k'an bɔ ka na nin faso yɛlɛma kɛlɛ la aw joginna o la aw sara o la nka ni dɔw ɲinɛna aw kɔ walayi emisɛn mɔgɔ bɛɛ ma ɲinɛ aw kɔ faso cilaw aw ka foli filɛ cɛkɔrɔba minnu sɔnna k'u jɔ denmisɛnninw kɔfɛ ka denmisɛnninw ka jɛkulu ci aw ka foli filɛ denmisɛnnin hakilintanw aw ka foli filɛ denmisɛnnin gundo marala baliw aw ka foli filɛ denmisɛnnin minnu sɔnna ka tugu cɛkɔrɔba faso cilaw kɔ ka anw faso ci aw ka foli filɛ witimu janfabaga aw ka foli filɛ hɔrɔnya janfabagaw aw ka foli filɛ fa danbe janfabagaw aw ka foli filɛ hɔrɔnya janfabagaw aw ka foli filɛ ba danbe janfabagaw aw ka foli filɛ sabu maa min sɔnna k'i kɛlɛkɛɲɔgɔn k'o janfa kɛlɛ kɔnɔna na i ka fitinin nɔfɛ bilahi n'o y'i den sɔrɔ a ba kɔnɔ o b'o dun bilahi o b'o dun hɔrɔnkolon ka bɔ ka aw fo nin y'a ka foli y'a bolo hɔrɔnkolon ka foli bolo aw kɔfɛ minnu sɔnna ka waso ni fa danbe ye minnu sɔnna ka waso ni ba danbe ye minnu sɔnna ka waso ni hɔrɔnya danbe ye minnu sɔnna ka waso ni kankelentigiya danbe ye minnu sɔnna ka waso ni furu danbe ye ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ne ba tanti jara k'i fo dan tɛ foli min na k'i fo i ka hɔrɔnya la k'i fo i ka fasojɔ la k'i fo i ka danbetigiya la k'i fo i ka kankelentigiya la k'a f'i ye k'i ba bi manamisi k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ yarabi ala ka hɛrɛ kɛ ne ni e bɛɛ lajɛlen ye fasojɔ bɛ kɛ tan de fasojɔ bɛ kɛ tan de faso jɔbagaw tununna kankelentigiw tununna danbetigiw tununna bɛɛ ko ne ye karisa mɔden nka e bɛnba ye min kɛ e ma se k'o kɛ dɛ foli ni tanu k'a di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n fa mamadu fofana k'i fo dan tɛ foli min na Mɛ jawara k'i fo dan tɛ foli min na sɛki sɛdibu fofana k'i fo dan tɛ foli min na i kɛlɛri k'i fo dan tɛ foli min na amadu ɲagadu k'i fo dan tɛ foli min na sɛ kulubali k'i fo dan tɛ foli min na tanti ina sɔrɔ k'i fo dan tɛ foli min na ka emisɛn cɛ a n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ ala ka hinɛ Isa la ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kosɔn sɔli ala muhamadu cɛ cɛ ye cɛ de ye wa ani sira siri cɛ cɛla sanu de don ka bɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn